Aw ni sɔgɔma asalamu alekum aw ni ɲɔnkuma aw fɛn o fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minimini k'a bila 98.8 radio Peace FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale Duwani ale kuru kɔfɛ tɛnɛn tarata fo ka taa se araba ani alamisa ma. Nɛgɛ kanɲɛ wolonwula n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ɲɛma Umaru Cɛfin Mariko Burama Jalo Mas Jack Boer Murujan belebele ale ye wagati k'o suma k'o di choix kɔlɛ la Sɛki Sidibe ale bɛ yen kuma bara sɛki sidibe ka taa se fɛn min ye mariyamu jara n yɛrɛ dɔgɔmuso a bɛ an bolokɔrɔ yan sɔgɔmada in na a baptême de feu tɛ an t'a fɔ ten filifɛn kamisogo ka ja ta k'a bila bɔlɔlɔ o sanfɛ wuri yɔrɔ sise ture an t'a fɔ ten a bɛ se ka fɔ ture ture de don ture de don wuri yɔrɔ ture ture manden mori sise man d'a yɛrɛ sise man d'a ye sise manden mori ture manden mori a bɛ to ka kɛlɛ k'o la kunkɔrɔ aa ayiwa
n y'a bila wuri yɔrɔ ture tabarikala a bɛ yan an bɛ foli k'o di a ma a kelen tɔgɔ la ka kalabankura maa bɛɛ lajɛlen fo bakariba panɔni Monsieur le Soleil an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma Sɛki ni sɔgɔma Nba ni sɔgɔma Jagina anba somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la ee n b'i fo foli diyara n ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n bay'ale fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ee Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ tulo b'i la ɔ sunkalo a waɲa ka ɲi Sɛki a waɲa man ɲi dɛ han non a waɲa man ɲi parce que kunun ko maaw bɛ wele k'u kumakan tɛ ka bɔ aa tilegan fɛ Peace chronique la o ye dɔw ko tɛ yan na k'a kun tɛ ka bɔ aa ko sun k'a bɛ n'a fɔ sun wuli kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ko studio kɔnɔ yan kɔni dɔw yɛrɛ b'u kun da ko a ka ɲi da yɔrɔ ko k'a bila ko k'a bila o kɔni kun tɛ yɔrɔ
nka a bɛ ɲɛ o tɛ O don mais Tabakɔrɔ sun man ka digi maa la yen sabula yen bɛɛ ye yiriforo ye. N bɛ fɛ ka mun f'i ye Tabakɔrɔ non a fɛn caman de ka jugu i b'a kalama an ka yɔrɔ la kɛnɛ ye labɔli kɛ quoi sow ma jɔ ka walankata ten fiɲɛ kalaman bɛ ci voilà fiɲɛ kalaman bɛ ci n'i bɛ yirisuma kɔrɔ a bɛ fo i la mais n'i t'o kɔrɔ aa Sɛki o ka jugu dɛ aa o ka jugu yɛrɛ yɛrɛ de sinon kunun

Ala mana ko kɛ cogo cogo bɔda a b'o sabati a b'o di limaniya jɔn ye a k'a kɛli fanga d'a ma k'a limaniya ko d'a ma burama jara i ni sɔgɔma k'i fo nin wagati in na a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen maa o maa sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ ye i t'an ka cɛkɔrɔba fo n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo bulayi jara a bɛ sirakɔrɔ
ka sirakɔrɔka bɛɛ fo an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la o tɛ ka musokɔrɔba fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ ye foli an b'a di an ka cɛkɔrɔba ma CNT la alu badara nana kasi o don le magistrat intègre digne o don ka ba ɲumankɛ fo maa ɲuman belebele banankabugu la ba an bɛ foli ko d'a ma kosɛbɛ le vieux cheick basiru an bɛ foli ko d'a ma le vieux sila ka a fo banankabugu la elaji nangolo jamutɛnɛ an bɛ foli ko di a ma alfaruk distribution n'an y'ale fo an bɛ musa fo musa kulubali tandare mu tandare musa modi an bɛ foli di a ma yan fo sotiba fo bamakɔ kura kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma ka usmani fo o don a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni sɔgɔma lasi an bɛ foli ko di a ma kosɛbɛ ali ja fo ka taa se fɛn min ye jabate ma UNTM kɔnɔ an bɛ foli ko di a bɛɛ lajɛlen ma kanute an bɛ foli di a ma o don bajɛ k'a ni sɔgɔma awɔ l'excellent mohamed dramane tarawele makanaki makanaki kiri minisiriso kɔnɔ an bɛ foli d'a ma an b'a fo k'a ni sɔgɔma o don n'an y'ale fo awɔ foli an bɛ taa n'a ye masi bɛnkɛ a bɛ yan vieux sidibe a kan ka sɔrɔ yan kɔni sun m'a minɛ dɛ
n'a tɛ kuma sinon burama jara kɔni burama bɛ kuma mais vieux tɛ kuma a fɔ vieux ye k'a ka kuma dɛ a bɛ kuma samakɛ ɲuman na cinq minutes de kolo sinon empereur kɔni ale ye ji kɛ bidɔn na de ye awɔ empereur ye ji kɛ bidɔn na dɛ hali n'a fɔli man d'a ye ale y'a sen fa empereur taara de
empereur taara kosɔn an bɛ se k'a wele a ka na a fɔ ne y'a wele sinon ne kɔni t'a wele
kɔmi an bɛ bɛn dugu ne kɔrɔkɛ don mais nin kelen kɔni n t'a wele an k'a wele bɔn e bɛ se k'a wele empereur a fɔ vieux sidibe k'a ka na ne bɛ vieux wele mais ne tɛ empereur vieux sidibe bɛ na ko vieux ka na
ne kɔni fo an bɛ jara an bɛ a fo kosɛbɛ foli an b'a di kɔrɔbulon ma dɔrɔbugu kɔ
a bɛ yan a bɛ yen a fo an b'a fo n'an y'a fo les deux coachs an b'an ba bɛɛ lajɛlen fo muna sirifu muna sirifu muso tɔ kelen a an ba kanubaga donlen kosɛbɛ an bɛ fɔma la ba tan adamu jabate aja bacili an bɛ foli di an baw bɛɛ lajɛlen ma o don u bɛɛ ni sɔgɔma awɔ masi ka musokɔrɔba a bɛ trésor la trésorerie kɔnɔ tarawele de y'ale mariam an b'a fo tɛ kosɛbɛ cɛ ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o don maaw ma sɔgɔlen banna sɔgɔmada in na awɔ an ka foli a b'u bɛɛ lajɛlen f'u sigiyɔrɔ la kosɛbɛ umu konare hmm. an b'a fo ka umu konare gwana gwana an ka musokɔrɔba don an b'a fo awɔ o tɛ awɔ madamu jara tɛnɛ sidibe hmm. ale bɛ lafiyabugu walima bilale
e ko lafiyabugu tɛ an bɛ foli d'a ma a ma k'a fan fila fɛn fɛ an b'a fo ɲɛma ka musokɔrɔba don mangalani fana ka musokɔrɔba don ee
ale fana ka musokɔrɔba don mangalani o tɛnɛmuso don n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma awɔ lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ fo kɔrɔ kasim an y'a fo dɛ an b'a fo fɔlɔ an b'a fo badabada an bɛ foli d'a ma grand bubula imam an bɛ foli k'o di a ma kosɛbɛ club des amis président suri kasunge an bɛ foli d'a ma suri kɔni club des amis b'a bolo dɛ o sɛk kana to a ka nin mɛn dɛ
tabarikala o ka ɲi
c'est lui le commandant en chef des forces armées a b'o kɛlɛ la a mɛnna dɛ n'i magara sɔrɔdasiw la dɔrɔn i magara bugula la an b'a fo ka cɛsiriw kɛ an bɛ taa joona n'an taara joona an bɛ don ni kibaruya o tɛ teliyala fɛn min ye katakatani musa bala bala bala don dɛ a tulo b'an na kɔni a tulo b'an na an bɛ foli k'o di a ma a bɛ katakatani dɔn dɛ a b'a dɔn dɛ a b'a sen saba bɛɛ kɔrɔ masi ye masi ci ka taa golonina a bɛ musa de wele ee musa ka permis ka kɔrɔ ni masi ta ye a bɛ se n'a ye katakatani permis ni mobili ta tɛ kelen hali n'i ye musa bila mobili kɔnɔ musa bɛ masi da
Ee sen saba ni sen naani a mana ka cogo o cogo kɛlɛ mugu cɛ dɛ hali moto ee musa ye plus dur que masi musa b'a dɔn dɛ o la n'i y'a ci golonina dɔrɔn a ye musa wele musa an man di dɛ n'a ko musa an man di dɔrɔn wala musa yɛrɛ ja bɛ tigɛ musa bɛ boli ka na a bɛ musa ci ka jago wɛrɛ an b'a fo ka musokɔrɔba fo kosɛbɛ ka dugawu k'a ye k'a yɛrɛ ka dugawu k'a ye o don ka dɔrɔbuguka bɛɛ fo awɔ an bɛ taa ni kibaruya ye an bɛ te fan fɛ awɔ ko larime ye k'a ye wulikajɔ kɛ awɔ ka banbaci jolen fila ko ko latora olu la o don jaginɛ i b'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na jaginɛ narakaw fɛ yen banbaci n'o ye a bɛ f'o ma terorisi o kɔgɔlenba fila jaginɛ ko latora u la ko ye jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a nin kɛra armée yɛrɛ ni o ye chef d'état major ale ka kominike bilalen jaginɛ kominike in na sa a y'a jira k'a fɔ jaginɛ ko wulikajɔ ko o bɛ wolomasiri tabagaw bolo sanga ani wagati jaginɛ yaasa maaw n'u bolofɛnw olu na se ka lakana cogo min na jaginɛ ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sanga ani wagati pankuru minnu bɛ an bolo n'o ye kɛlɛkɛ pankuruw ye jaginɛ sanga ani wagati olu bɛ kɛ yaalayaala la sanfɛ duguma mɔgɔw fana bɛ duguma a bɛ fɔ fɛn min ma ko ratissage jaginɛ ko u b'o la sanga ani wagati o ka ɲi jamana fan tan naani kɛlɛdagaw bɛ fan o fan fɛ jaginɛ ni terorisi ni a bɛ se ka sɔrɔ yen jaginɛ ko u bɛ wulikajɔ la o fan ninnu bɛɛ lajɛlen na o ka ɲi Jaginɛ n'i y'a jateminɛ, ka jateminɛ, i b'a ye k'a fɔ ko narakaw fɛ yen, unhun, a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko région de Nara, Jaginɛ banbagaci kofɔlen ninnu, unhun, renseignements ni o ye kibaruya ye, unhun, o sɔrɔla k'a fɔ ko ninnu maa kofɔlen ninnu ko bombardement dɔ kɛra, Jaginɛ ko nin maa kofɔlen ninnu bɛ u la, mugupɛrɛn, yɛrɛ u ye tɔgɔ fɔ k'u la sa, Jaginɛ u ye maa fɔlɔ min tɔgɔ fɔ, un, o ye Jajɛba ye.

furufɛn furufɛn kɔni jaginɛ o spécialiste ye ale ye jaginɛ a ka tiɲɛni o barika bonyara kosɛbɛ fo ka taa fɔ mɔgɔw la jaginɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko opération Maliko jaginɛ opération kɛlɛtigi armée ko ko u tɛna sigi bilen u bɛ wuli de ka taa banbaaci sɔrɔ u dagayɔrɔ la o de ye kɛlɛminɛ yaasa ka tiɲɛni ko o kɛ cogo min na banbaciw kun operation kɛlɛtigi de tun ka wulikajɔw ye ka wuli ka taa banbaci sɔrɔ a sigiyɔrɔ la awɔ fɔlɔ an tun b'an sigi de n'u nana s'an ma an bɛ sɔrɔ k'u poursuivi an b'an defan nka sisan an b'an defan ka wulikajɔ ko o sabati yaasa banbaci ko a bɛ se ka ban nin wagati ninnu kɔnɔna la cogo min na an ka jamana kɔnɔ Jaginɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka dɛmɛ ko kɛ armée ye yarabi awɔ n'i y'a bila ni a bɛ a ta kosɛbɛ fɛn min ye Bajangara région o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ gouverneur yɔrɔ a ye sɛbɛn bɔ a y'a bɔ sɛbɛn min n'a y'a jira a kɔnɔna la k'a fɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ani wɔɔrɔ wuladafɛ jaginɛ ka taa se nɛgɛ kanɲɛ seegin ma awɔ o siraba min bɛ yen ko maa kana boli a kan o siraba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ n m'a dɔn n'i hakili b'a la wagati dɔ la maa dɔw kɔrɔ jenina bisi belebele dɔ kɔnɔ kosɛbɛ taatɔ to u ka dɔgɔjɔ la i b'a ye k'a fɔ guvɛrinɛri kɛlen ka nin baara kofɔlen in fɔ i b'a ye k'a fɔ lakana tigilamaa dɔw bɛ yen minnu bɛ u ka sigida lakanani kama a fɔ ma milisi auto défense Seku Sidibe i b'a ye k'a fɔ olu kɔni kɛlen don ka yɔrɔ dɔ labɛn n'a fɔ ma ko checkpoint checkpoint
terroriste yɛrɛ ayi milisi auto défensew kɛ olu y'o kɛ bamanciw ka wulikajɔ o barika o ka bɔ a la fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ ko a ko a bɛ ten ni guvɛrinɛri kɔni ye nin sɛbɛn bɔ a guvɛrinɛri ja a bɛ a jo fɛ i filɛ ka forofɛn dilanna minnu fɔ u ye forofɛn u y'o de dilan a dilanni cɛko ɲuman u tɛ bere de da n'i bɛ tɛmɛ u tɛ bere nin kɔrɔta wa bere min bɛ da n'a b'i kɔrɔta a se u taara bila o yɛrɛ de jukɔrɔ barrière kɔrɔ
ɔ nin maa kofɔlen fila minnu milisi auto défense maa fila i b'a ye k'a fɔ u kɔni u bɛ nin baara kofɔlen na waati min na k'u bɛ a kɔrɔtan a kɔrɔtali baara la dɔrɔn forofɛn yan forona awa a ye maa fila a y'u bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu de kɛ u y'a dabɔ u ka sigida lakanani kama ala k'a ɲɛ ka di an ma yarabi ala ka lahara sɔn suma ye yarabi an bɛ to lakana kɔnɔna la halisa an bɛ taa Maramu fan fɛ fɛn min ye lakana minisiri ye Dawudi k'a ye GPM maaw bisimila GPM de tɛ GPM an ka minisiri min ka ca ɲɛsinnen don lakana ale sabatili ma n'o y'ale Dawud Ali Mohamedine a ye GPM groupement des patriotes du Mali ale y'o ɲɛmaaw bisimila ɲɔgɔnye kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ale ni Rusila jamana cɛ k'a kan wa bɛnnen b'olu ma ko barisa ko wagati tɛmɛlen na olu kun y'a laɲini k'a fɔ ɲɔgɔnye ka sigi sen kan o kɛra fanga kɔrɔ tɛmɛ fanga tɛmɛlen ninnu ka wagati la mɛ a ko ma se ka sigi sen kan mɛ bi n'a nana ye k'a fɔ ko ko sigira sen kan ko ko de don min kan ka fo wa ko min diyar'u ye kosɛbɛ k'a diyar'u ye bi ko m'u bila a la dɛ Maramu sabula u ye pétition n hakili la wagati dɔ maa miliyɔn segin fo ka taa se maa miliyɔn wɔɔrɔ ma u kun y'o ɲini olu kɔni ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ a ma nkalon tigɛ dɛ kabini alaji Ibrahim Bubakari Keyita bɛ fanga la waati min na u ye nin wulikajɔ in u y'a kɛ GPM maaw u y'a kɛ bi ko m'u bila a la dɛ u ni Yɛrɛwolo aa bi ko m'u bila nin baara in na k'an k'an bolo di Irisi ma u y'a di u ye sɛbɛn di minisiri ma u ye sɛbɛn di minisiri ma a y'a minɛ awɔ a y'a minɛ ni barika ye minisiri fana ko k'a minɛ ni barika ye n'ala sɔnna ko mm. baaraw sigilen yɛrɛ bɛ sen kan ka ban ko la
a banna mali ni Irisi kɔni a wanya ka ɲi awɔ a bɛ cogo min na sisan a wanya a ka ɲi kosɛbɛ n'a tora tan kɔni n'a tora tan an bɛ ala deli Ala kana jiginna bɔ an si la ko fɛnɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ kɛ tiɲɛ ladiriya ani jɛlenya de la awɔ surtout ka to ka maaw ka fɛnw minɛ ka to k'a mugan k'i sigi k'i kɔnɔbara mɔmɔ a ma ɲi dɛ a bɛ maa kɔni a b'i jɛɲɔgɔn a b'a tigɛ la o tɛ ni mun dira alimami ma ko alimamu nin minɛ alimamu i b'o minɛ i b'o k'i jufa rɔ mais alimamu nin bila misiri kɛsu kɔnɔ o ye misiri kɛsu ye dɛ
o don walima o tɛ awɔ ni fila y'a fɔ ye dɛ a ɲɛsira yɔrɔ min ma a ka taa ye a ka taa ye alimamu nin bila i jufa la c'est que o ye alimamu ta ye dɛ o y'i ta ye musalaka foyi t'o la i b'o dun foyi t'o la i b'o dun fo k'i da non o tɛ fo k'i da maraka mais nin bila kɛsu la ayi alimamu o t'i ta ye dɛ o ye kɛsi ta o ye kɛsi de ye i b'o bila misiri kɛsu la ni kuran nana an b'o sara o don ni fɛn kan ka sama ni fosse fara o bɛ sama mhm. o tɛ o don ni tapi kan ka falen an b'o falen mhm. nka mun bilala i jufa la n'a y'i diya maa sɔn n'a m'i diya a dun fo k'i da maraka mhm. an t'a fɔ ten awɔ voilà an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ wa zana in yɛrɛ a nacogo ɲɛna koyi ko fɛn min i ji ye ko dɔ farala a maa de kan wa dɔ farala wari de kan dɔ farala a maa de kan ɔ maa kan nka fɛn ma fara wari kan dɛ aa wari ko non tagali ka di hɔn wari ko o bɛ maaw n'u ka agencew cɛ sa kɛ ɔ d'accord ɔ ko minisiri ko cogo di sabula a ye taa ni ka segin kɛ Awɔ. fo conseil de cabinet o bɛɛ kɛra a koɲɛ la o kɛra Ɔhɔn.
Jaginɛ Mm. eh, n'i filɛ nin ye ka mun fɔ nin kibaruya in nin bɛ eh, Arabi Saoudite n'o ye makan ye makankaw ni bɛ olu ka minisiri o kofɔ Jaginɛ wagati tɛmɛnlenw na an yɛrɛ ka minisiri mun ka ca ɲɛsinnen don diinɛ ko baaraw ma Jaginɛ ale ye wulikajɔ kɛ ka se makankaw fɛ yen ani makankaw fana ka minisiri mun ɲɛsinnen don nin baara kofɔlen ninnu ma Jaginɛ u ye sigi ka fɔ kɛ ka bɛnkolaw kɛ yaasa hijiden minnu n'o bɛ bɔ anw fɛ yan fasoba maliba kɔnɔ u bɛ se ka lafiya o sɔrɔ u ka hiji baaraw la cogo min na Jaginɛ o baaraw tɛmɛnlen kɔfɛ Jaginɛ kunu samedi don sibiri Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko makankaw ka minisiri mun n'o ka ca ɲɛsinnen don hiji baaraw ma Jaginɛ ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn mun na sa ni a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni u bɛ taa hiji Jaginɛ ko a ma k'u bɛna caman
ijikuumana ka kɛ I bɛ taa ɲina yan aa n'ala y'a nɔgɔya aa ka ɲi dɛ n'a kɔni nɔgɔyara n bɛ taa mais i tɔgɔma n'i y'a wari d'a ma a bɛ sɔn k'a bɛɛ don zamɛ la dɛ aa a b'o kɛ dɛ a bɛ san zamɛ musaka calculer k'o bɔ a la sunkalo in yɛrɛ la zamɛ tɛ ka sɔrɔ cogo min n'a ko don k'a bɛ zamɛ dun ne kɔni n'i y'a kɛ suguri ye i ka ko b'i yɛrɛ bolo Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ hiji baaraw Jaginɛ si hakɛya mun ni o kan ka taa Jaginɛ da tura nin bɛɛ lajɛlen na san bi wɔɔrɔ ani duuru o duguma Jaginɛ olu maa kofɔlenw de autoriselen don ka taa hiji ɲinan Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛnlenw na ni o ye deux mille dix-neuf ye Jaginɛ maa miliyɔn fila ani kɔ olu de tun bɛ taa hiji nka kabini coronavirus ni o daminɛna Jaginɛ Makankaw ye camanba bɔ maa hiji taala fo ka na se maa ba bi wɔɔrɔ ma, unhun, maa ba bi wɔɔrɔ, maa ba bi wɔɔrɔ, o de tun bɛ hiji, u tun jiginna ka na se fo o de ma, i y'a ye, k'a sɔrɔ maa miliyɔn fila ni kɔ, un, o de tun bɛ hiji, c'est que i ye o, n ko hiji, unhun, Makan Makan funankɛnin dɔw bɛ yen, un, o y'olu fana ka san recette de ye, han, unhun, i n'a fɔ sisan ni ni hiji bɛ kɛ a tɛ kɛ Jeda dɛ ɔhɔn c'est que n'i ka so bɛ yen sokurunin fila ɔn c'est que n'o wari fɔr'i ye ɔn subhanala o o fɛnɛ i b'o di luwanse la ee olu b'o di kɔsɔ kɔsɔ ka t'u da kungo kɔnɔ la la yen ɔn Mhm, so dɔw bɛ kungo kɔnɔ u bɛ taa yɛlɛma yen i bɛ taa yɛlɛma yen awɔ wa olu ka san musaka o sɔrɔlen ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye Jaginɛ, anhan, i b'a ye k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen in na sa, un, hiji mun ni a bɛna boloda ɲinan, un, Jaginɛ, i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu ni u vaccinera, unhun, covid 19 o un, vaccin bɛ maa minnu na, un, k'olu de yamaruyalen don ka taa hiji kɛ, i, awɔ, u y'a pereperelatigɛ dɛ, donc nous on sont pas vaccinés on peut ah. pas partir, tu peux te vacciner, ayi, c'est possible Mhm. Avant le départ, i bɛ se ka i vacciner k'i ah. bila règle kɔnɔ. A kuma banna. Jaginɛ ni vaccin tɛ maa mun na. Ah. Ah. I t'a la. Ah, i t'a la dɛ. Ah, Cheikh, i t'a lajɛ ka ɲɛ, sɛbɛn lajɛ ka ɲɛ dɛ. Awɔ, a bɛ yen. I t'a lajɛ ka ɲɛ Cheikh.
Ko maaw k'u vacciner. N'i ma vacciner i t'a la. I t'a la. Jaginɛ, i b'a ye k'a fɔ nin vaccin kofɔlen, mhm. Makankaw u y'a yira k'a fɔ mhm. k'olu kɔni k'u bɛ maaw ka lakana, mhm. Jaginɛ ko o de jɔrɔ b'u la. coronavirus hmm. n'a ma ɲa k'a fɔ ko a a fanga dɔgɔyara jaginɛ ko a bɛ ta a da fɛ dɔɔni dɔɔni yaasa maaw bɛ se ka lakana cogo min na a kana na kurakuraya maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula hiji ale ye baara ye ni diɲɛ maa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na jaginɛ kɔntinan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ko sifinnama n'i y'ale kɛ a fanga b'i la a wulikajɔ n'a galabu o de la ɲinan u ko ko san bi wɔɔrɔ ni duuru duguma yaasa maaw kana taa u dɛsɛlen aa y'a ye a wagati fɛnnen don sisan sabula n'i tɛmɛna bi wɔɔrɔ ni duuru ninnu kan galabu kɛnɛya o bɛ dɔgɔya dɔɔnin i y'a ye n'a ka ɲi sifinnama de a ka ɲi o la dɛ o tɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɛ ye o nka sifin dɔw tɛ sɔn ka taa o ɛɛ n'i y'a d'an ma an bɛ taa kosɛbɛ kosɛbɛ e bɛ taa i taali yɛrɛ bɛna sɔrɔ n taara ne yɛrɛ kɔni ne pɛrɛnnen don cɛ barika awɔ an bɛ dugawu kɛ ɲɛ ye o tɛ ala k'an ye ɲinan t'a la yarabi awɔ yarabi an bɛ taa halisa awɔ an bɛ na fɛn min ye maramu fan fɛ an ka minisiri min bɛ yen n'o ye isumayɛli wage réconciliation minisiri cɛ ani fɔkabɛn o tɛ ale ni imam umar jara k'u taara mura
an ka minisiri min ka ca bɛnnen bɛ bɛn hɛrɛ ni kelenya sabatili ma kolonɛli isumayɛli wage ale n'a ka delegasiɔn ye taama kɛ perezidan asimi goyita tɔgɔ la ka taga mura walasa ka taga u ɲɛ da murakaw kan k'a dɔn u bɛ lahala min na ani dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ minnu b'u bolo k'o ɲɛsin u ma asimi dɔw baara kɛ baara de la

e suguri dun awɔ ne suguri dun mɔni awɔ mɔni ne ye mɔni de min i m'a fɔ
ayi e maramu tile ka jan dɛ awɔ mɛ mɔni min ne t'a kɛ maramu i sunnen don kɔni awɔ ne sunnen don ah d'accord n ko ten ala k'a ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn kan yan sa o an bɛ ɲɔgɔn kan yan fo
a tɛna taa tobilikɛlaw dɛmɛ a o fana ye tiɲɛ i bɛ taa tobilikɛlaw dɛmɛ o tɛ ne bɛ tobili yɛrɛ de kɛ e yɛrɛ de b'a baara ka ca ne yɛrɛ de bɛ tobili kɛ e yɛrɛ de bɛ manevuru la allahu akbar
maramu ni sun digira a la cɛ bɛ sɔn ka juguya dɛ sɛki an bɛ taa n'an taara ɲɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye gawo seware nin sira belebeleba in hakili b'a la waati dɔ la fɛn min ye katikaw ye olu wulila k'a fɔ ka bɔ kati ka taa kayi ba jabatɛ a sira gɛlɛya donna a la mɔgɔ min hakili b'a la ala ka ɲinɛ elhaji ibrahim bubakar keyita la o don sebenikɔrɔ belebele hmm. ale ka fanga o kɔnɔna la waati dɔ la malidenw fanba wulila ka grève ka kɛ hmm. ka siraw k'u tigɛ hmm. k'a sababu ye ko sira a tɛ yen o kɛra dɛ o kɛra tiɲɛ tɛ ni n'i ye sɛnɛgali lajɛ bi sɛki pa pa pa pa ɛɛ ka sɔrɔ amadu amadu bɛ yen ala ka ɲinɛ a la sɛki an ni sɛnɛgali tun bɛ coude à coude mhm. nka bibi in na u tɛ dan yɛrɛ jamana taali ɲɛ o mm. sira fɛ mm. ne ka faamu na dɛ n k'a fɔ ten mm-hmm. sani dɔ k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ ne ka faamu na mm-hmm. an ni sɛnɛgali an tun bɛ mm. ɲɔgɔn kɔ de mɛ sisan subahana i b'a fɔ jɛgɛjalan ni baji n ko sɛnɛgali tun bɛ na walan dɔw ta an fɛ yan eh, o yɛrɛ bɛɛ to yen infrastructure dɔw bɛ yen maki sali ye pɔmu mun fɛn dɔn o pɔmu yɛrɛ tɔgɔ Houphouët-Boigny de tɛ ayi nelson mandela nelson mandela de ye a y'a tɔgɔ da o de la pɔn janba
i b'a dɔn jira ko u bɛ ka sefa wari miliyari bi naani naani de f'a la ne y'o de mɛn maaw bɛ se k'an bɔ fili la n'a sɔrɔ a ka ca n'o ye pɔn in kɔni pɔn in ka ɲi pɔn in ka ɲi mɛ peyazi don peyazi fɛnɛ awɔ a bɛ sara ah. n'i bɛ tɛmɛ ah. i bɛ dɔ bila balan kɔnɔ yɔrɔ mhm. hali mun ɲɔgɔn k'a fɛ yen ah. o ɲɔgɔn don
wa alasani fɛnɛ ta peyazi b'o la mhm. peyazi b'o la san o san ko bɛ di miliyari o de la mhm. di miliyari k'o b'a to pɔn wɛrɛ bɛ jɔ tuguni di miliyari o bɛ se ka pɔn dɔ wɛrɛ jɔ a bɛ dɔ wɛrɛ jɔ hali n'a ma dɔwɛrɛ jɔ a bɛ se ka dafa ka dɔwɛrɛ jɔ n t'a dɔn n'u y'a ni gidɔrɔn in dilan wari bɛɛ de dɛ a cɛ aa k'u k'a filɛ hɔn an t'a filɛ an k'a filɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ o kɔni don cɛ an ta bɛ dɔ bolo a bɛ dɔ bolo koyi a kana a kana kuma ka wasa ni Macky Sall ka pɔn n'o ye miliyari bi naani naani ye ni maaw sera k'an kibaruya ne ye mun mɛn a la ko miliyari bi naani naani an ka yirimajɔ nin a sira yɛrɛ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ nin sira in nin bɛɛ kɛr'a la nka a tɛ sɔrɔ sabula mɛri tɛ yirimajɔ awɔ an bɛ su feere sira la an bɛ puwavurɔn feere sira la ani kɔnkɔn sugu yɛrɛ bɛ sira la sugu yɛrɛ bɛ sira la
tiga a bɛ u yɛrɛ ɲuman na k'a bugubugu k'a kama n'a fɛn bɔ a la k'a to sirada la yen o bɛɛ bɛ yen yirimajɔ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la yɛrɛ bɛ si a bɛ tile yɛrɛ wɛrɛ fana bɛ fɔ a kɔ ni dugu jɛra an balaka minnu yɛrɛ ka baara u bɛ tila ka n'u sigi o kelen na yen saniya bɛ min yɔrɔ mɛri kɔni tɛ o y'i sigilen mɛri la pɔni dɔ tɛ sirajan kelen kan yen o ye feerefeere de k'a f'i ye k'i kana se n ka minɛn ma dɛ a sigilen bɛ pɔn pɔn yɛrɛ pɔn yɛrɛ n'i bɛ ka taa mɛri fan fɛ pɔni dɔ bɛ yen tan yɔrɔ u bɛ bari fila k'a la o bari fila dɛ mɔgɔ de bɛ t'u sigi yen nɔ o bari fila ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ de ɲɛ a bɛ k'a fɔ tasitigi n'i bɛ tɛmɛ i k'i kana s'a ka minɛn ma n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye Alahu akbar a bɛ k'a fɔ tasitigi ma k'i kana se n ka minɛn ma dɛ a bɛ pɔn sanfɛ pɔn hmm? ko meri yɛrɛ b'o kare kelen in kɔnɔ meri b'o kare ko mɛri tɛ yen e b'a mɛri tɔgɔ dɔn ayi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn sinon i kana se ka yirimajɔ ta ninnu lawuli an k'o kɛ komini sisi meri mɛ i yɛrɛ ka kare i yɛrɛ ka ri i yɛrɛ ka ri e de ye sigida ɲɛmaa fɔlɔ fɔlɔ ye maa si tɛ ɲininka sigida kunko la ni e tɛ i yɛrɛ bɛ tɛmɛ o sigilen i yɛrɛ bɛ tɛmɛ olu sigilen na ko ko olu k'u dayirimɛ ɲini u b'a ɲini o a b'i bolo ye o a tɛ la fɔ minnu y'e ta k'e bila yen ni tiɲɛni bɔra la don min hmm.
kabako tɛ yan a kuma ka ca kabako don dɛ an bɛ umaru jara ani ismail wage k'u taara asimi ka ci min na mura an b'u fo sinon mura ko in a kuma cayara a cayara an tɛna fɛn fɔ a la bi an n'an ta kɛ tɛmɛ ka taa o tɛ o don ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma yarabi sago jugu sago ala ka mali sago di mali ma a ka di ala ye cogo min na ka kɛ ten ala k'a kɛ ten sabula ni ala y'a kɛ cogo min na a kɛbaa y'a kɛ a kɛ o don ni ala ye bugɔ fila min bugɔ dɛ a banna o don a banna dɛ
n'a fɔ i tɔgɔ ma sɛgɛnlen don bi dɛ
Zamɛ nɛgɛ de bɛ sɔrɔ a bɛ sun bɛ sun la a bɛ sun ala kan'i ci ala kan'i ci sɛki seware ani gawo ni ɲɔgɔn cɛ a siraba belebele i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye banbaanciw ye o don ka wuli ka jɔ a barika ka bon ka fo ka taa kosɛbɛ k'a sababuya kɛ sɛ b'a ye k'a fɔ ni kari bɛ sira in kan bolifɛn minnu bɛ yen n'u ka baara ye dugu bɛɛ doniba ta ye n'olu bɛ sira kofɔlen in kan a i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ba fila kari kelen o kelen u b'o minɛ olu la ko n'i bɛ pasaze ye maa min wa o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ a k'u bɛ telefɔni u b'olu minɛ k'o lajɛ k'a lajɛ telefɔni minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko android walima smartphone a fɔ cogo di a fila bɛɛ ka ɲi nɔ telefɔni tigɛ bɛ digidigi minnu ɲɛda kan ani smartphone ko ɲɛdajɔsi k'o ka d'u ye dɛ wa n'u y'o minɛ aa sɛki sidibe k'u b'a fɔ k'i ka kɔdi i k'o bɔ o bɛ mun k'o la n'i y'o bɔ k'u bɛ don i ka telefɔni kɔnɔ k'a lajɛ ni ja minnu b'i ka telefɔni kɔnɔ n'o m'u kun minɛ a sɛki o gɛɲɛ bɛ da i kan Gɛɲɛ bɛ da i kan wa i b'a ye k'a fɔ n'u ye cɛ fɛnɛ ye n'i balikuyara a sɛki i bɛ jigin fatiha a k'i b'o kalan n'i ma se k'o kalan gɛɲɛ bɛ da i la wa ko ni maa ninnu filɛ nin ye u bɛ nin bɛɛ la sɛki jate la dɛ ee ba i bɔra ni pankuru min ye fɛn min irisi ko n'o mankan bɛ gujugujuguju a sɛki ko hali n'a sɔrɔ u ye wari fara ɲɔgɔn kan u bɛ boli k'a to u ka pankuru ɲini minnu mankan tɛ minnu na ɛ mɛ hali n'i y'o ɲini sɛki i b'a sɔrɔ ni maaw bɛ ɲɔgɔn na i tɛ se k'u susu o y'a problème ye u dorogelen bɛ kɛ maaw la dorogelen bɛ kɛ maaw la ɔ i tɛ se k'u susu ɔ k'a kɔni bɛ ɲini fɛn min ye karibolila ninnu awɔ u kɔni ye a lajɛ de sa sɛki ka sira dilan u yɛrɛ ye sira min ni mobili bɛ bɔ a fɛ walasa u bɛ se ka t'u magoɲɛciw la cogoya min na sabula olu ka baara ye maa ta ye o maa ta olu balo b'o la maa ta o bɛnnen don olu ka baara ma o kɔni nɔ kan i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ kɛrɛfɛ siranin dɔw bɔ mhm. ka sababuya kɛ banbaanci ninnu ɲɛsiranɲɛ ye mhm. wa hali o siranin ninnu bɔlen mhm. o bɛɛ la b'u ka banbaanciya wale la sabula sira belebele min bɛ yen nin y'a san bi saba ani seegin ye a fangaw fana mana na a Sɛki Sidibe o bɛ t'i ɲɛ jɔ a la k'i ɲɛ kɔmi ka tila ka taa mago la san bi saba ani seegin o t'a dilan ɔ route Seware Gawo a tɛ dilan o sira in yɛrɛ kilo kɛmɛ duuru ni kɔ don ee n k'a kun dilanni fɔra n hakili la i ma fili Bubu de tɛ A kun dilanni ko kuma tun bɛ sen na aa ni n ma fili wagati dɔ la siratigɛ fɔra wagati min na Gawokaw ye sira tigɛ i ma fili Bubu ko k'a bɛ dilan dɛ Gawokaw sɛgɛnna a ko kɔni bɛ cogoya min na Ala ka Bubu ani maaw ka Bubu Bubu Sise dɔgɔtɔrɔ a bɛ min aa a tɛ Nizɛri dɛ
d'accord dɔw ka ɲi a kɔni a kɛlen don malien de l'extérieur ye sa o mun de b'a kɔ dɛ mun b'a kɔ aa est-ce que fɛn b'a kɔ mais a tɛna foyi kɔni t'a n'a ka jamana cɛ nka a tɛna aa k'a kana sa a ka naliko kɔni o b'a yɛrɛ de bolo k'a kana o sira ninnu Sɛki i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni b'a la a b'a la k'a sababu kɛ sira min yɛrɛ bilalen don i n'a fɔ i da sera min ma o sira kɔni kofɔlen i b'a ye k'a fɔ ni banbaanci ninnu u bɛ forofɛn u b'o don o fana na o donkun o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an ka armée o kɔni a donkun ye olu ko ye n'a ma ye k'a fɔ k'a donkun ye olu ko ye ɔ sanga ni sanga ni olu kɔni ma tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ kari minnu bɛ tɛmɛ sira in fɛ olu caman bɛ yɛlɛn forofɛn kofɔlen ninnu kan K'a ɲini ɲɛmaaw fɛ a Sewarekaw ni Gawokaw a sira in u mago bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ la route Seware Gawo route Seware Gawo tiɲɛna a mago bɛ dɛmɛ la tiɲɛna san bi saba ni seegin i bɛ OCLEI dɔn o gudɔrɔn o sira falen OCLEI i b'ale dɔn dɔn office central de lutte contre l'enrichissement illicite o t'ale ye o don a ɲɛmaa Mumuni kɛ Mumuni o manda wɛrɛ o dira a ma k'a ye baara minnu kɛ a reconduira a Mumuni reconduira ko baara kofɔlen ninnu ko u ka ɲi k'u ɲana hali n'a sɔrɔ ko gɛlɛya b'a la sabula OCLEI a bɛ yɔrɔ min na bi den tangani don a sen a ma jɛ kosɛbɛ a bɛ bin ka wuli ani joli caman kɛ balbutiement ani tɛrɛka taama sɛki kalan na a b'olu caman kɛ nka OCLEI hmm. u kɔni bɛna a lajɛ hmm. n'a b'a la ka taama hmm. ka to ka furannan ko kɛ ka a furan ka a jɛ walasa a bɛ se ka baara minnu kalifalen don a la ka a lajɛ maa minnu ka baara n'o ye ka to k'u kɔnɔbara cɛjugu fa jamana nafolow la ka se k'olu ko k'o da fiɲɛ la cogo min na sɛki ah. kɔnɔ ko tɛ o wala sinon e t'a dun e ka kɔnɔ in kɔni nin ye gilasi ji ye nin ye gilasi ji ye dɛ
ale ta ye gilasi ye sɛki ta ye gilasi ji de ye o don mhm. fantan kɔnɔ b'a gilasi ji dɔn
n'i y'a yɛrɛ bila e ko a tɛ dɔ dun sɛki a zamɛ kɔni ka d'a ye dɛ a kana taa kɛ saga faga o saga faga si ka don furu la k'a kɛ zamɛ sanfɛ a bɛ sɔn dɛ ka se foroba nafolo ma aa haramu don dɛ i kɔnɔ bɛ bisi k'a ji bɔ foroba nafolo tiɲɛ aw ka tɔgɔma ye ne ma foyi faamu n'i y'a dun sɛki sidibe sɛki sidibe nka aw ka jugu ɲɛ ma jaginɛ foroba nafolo ne jamana ta ye kosɛbɛ an bɛ taa teliyara minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin don minisiri de l'industrie du commerce i b'ale dɔn mamudu mamudu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na ko fɛn dɔw bɛ yen ko ko gɛlɛya yera olu sɔngɔko la a b'o la sababuya kɛ an si ma ko foyi ma se ka ko o ko fana o da dumuni kofɔlen ninnu ye k'a sababu kɛ ko diɲɛ yɛrɛ bunakun ka bi ko gɛlɛya kɔni a bɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen k'a sababuya kɛ ko minɛn a bɛ ta yɔrɔ dɔw la a sɛki b'a ye k'a fɔ sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ kabini a tayɔrɔ la tiɲɛ na a yɛlɛnna ka n'o fara an ka jamana n'i y'a jate minɛ ko sɛnɛ ban waati fɛn min ye banbaanciw ye u ye maaw bali ka se k'u ka sɛnɛfɛnw ka se k'u kan u kancogo la o fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ k'o ye gɛlɛya ye o gɛlɛya o tɛ dɔwɛrɛ o ye lakanabaliya o y'o ye ɔ o fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye san yɛrɛ a ye salon samiya ko a ma na a nacogo la a ma a ma diya kosɛbɛ tiɲɛ na an bɛɛ bɛ se k'o seereya an b'o seereya salon samiya a ma kɛ tama tama minisiri jari a ma ye san o kelen ma o don o tɛ a
n'an b'a ye k'o ma kɛ tama tama a lakana o ma laboli kɛ walasa min fana sɔrɔla u ka se ka taa k'a kancogo la ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya bi bi in na mali ale jamana o kɔnɔna la ɔ n'an b'a ye k'a fɔ ko o gɛlɛyaw bɛ senna guvɛrɛnɛman kɔni ye a lajɛ k'i fanga ka a fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ halisa malidenw fɛn min ye da dumuni olu bɛ se ka to u cogoya la cogo min na a dɔw bɛ sema ko ma kɛ olu la sema ko ma kɛ minnu na u b'a ɲini halisa k'olu bɛna wuli ka jɔ ani fɛɛrɛ ani dabali ko walasa fɛɛrɛ ani dabali o bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na n'o tulu ani fo ka taa se sukaro ma ani bagan dumuni dɔw bɛ yen u yɛrɛ u ye sɔn ka kɛrɛnkɛrɛnnen b'o la dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la kɛra minisiri yɛrɛ ye kunnafonidi in kɛ fɛn min ye jumadon ye a yɛrɛ jabala la k'a fɔ minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko e exo ma kɛ minnu na fɛɛrɛ ni dabali de bɛ kɛ k'a ɲini opérateurs fɛ ka dugawu k'olu ye n'olu bɛ ɲin'an na cogo min na ka ɲin'an na cogo min na minisiri m'o fɔ nka ni ɲɛ b'a ko la cogo min na a bɛ sɔn ka bɔ yen
u fana k'a jateminɛ u fana k'a jateminɛ dɛ sinon ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko fɛn dɔw bɛ kabini olu tayɔrɔ la a dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen na ko tulu min bɛ bɔ kɔrɔwarikaw fɛ yen a segin min farala kan a ca ni wa mugan ye kabini a tayɔrɔ yɛrɛ la gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la an bɛ dugawu kɛ a nɔgɔyaba ye ala ye o don o tɛ mhm. ni ala ye da dɔ tugu awɔ wulikajɔ fana u k'o to sen na u k'o to sen na mhm. o de bɛ ɲini u fɛ awɔ an ka taa n'a ye halisa mhm. sɛk an bɛ taa awɔ hali n'a y'a sɔrɔ a kibaruya a tɛmɛna yan nɔ fɛn min ye sibiridon ye bourse du travail la awɔ yɔrɔ maa caman farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'a fɔ ko fɛn min ye mali bi bi in na awɔ MINUSMA ka mandat ko fɛn kana fara kan o fɛnɛ kɔfɛ maa minnu bɛ yen ko marifa b'u bolo ko u bɛɛ lajɛlen ka marifa bila awɔ o kuma ye suwaba ye dɛ bɛɛ k'a bila bɛɛ k'a bila ka marifa to armée bolo armée dɔrɔn u m'o fɔ awɔ a seko kulu minnu fana sigilen bɛ yen mhm. k'a fɔ an ye nin siyaw ye mhm. an bɛ nin siyaw lafasa mhm. an ye nin dugu ye an bɛ dugu lafasa an ye karisalakaw ye an bɛ karisalakaw lafasa ko jamana ɲɛmaaw ka a lajɛ nin tɔn kofɔlen ninnu k'u k'a bɛɛ filen kolon ci k'a daa kolon ci ka bɔgɔ bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ fili ba joliba ji la maliyɛn tout court awa maliyɛn tout court mhm. i ye maliyɛn de ye mhm. siya ma fisa ni siya ye mhm. kabila ma fisa ni kabila ye dugu ma fisa ni dugu ye an bɛɛ mali de ye voilà o baara kofɔlen ah. ko gouvernement k'o kɛ fɛn min ye MINUSMA ye ko n'o ka mandat n'o fana banna ko fɛn kana fara o kan wa a kana mɔnɔbɔ nin kulu ninnu y'a ɲini mandat robuste ko an t'a fɛ bilen robuste tɛ dɛ ko MINUSMA yɛrɛ ka mandat n'a banna ko fɛn kana fara kan foyi foyi foyi u kɔni nin ɲɔgɔnye kɛ bourse travail la COREMA o b'a la M5 RFP o b'a la yɛrɛwolo debout sur les remparts o bɛ a la u ka ca dɛ u ko k'u bɛna sɛbɛn ta ko ka taa di MINUSMA ɲɛmaa ma k'a ka mali bila aa ko wagati nataw la ko ni mandat banna ko foyi tɛ fara a kan k'u bɛna o lɛtiri ka taa da yɔrɔ o bɛ n'o ten
banna avion présidentiel i y'ale kibaruya mɛn euh, sɛbɛnnikɔrɔ faama ala k'a dayɔrɔ k'a nɛɛma hmm? a kuma a bɛ sen na fɛn min ye halisa wa Ben Barka i b'ale dɔn
sɛbɛn wulilen don a nɔfɛ tuguni a ko ma ban ale fana ale fana tɛ yan awɔ ko u m'a fɔ ko nationalité wɛrɛ b'ale bolo ko Maroc nationalité b'a bolo Maroc i b'ale dɔn ale bɛ yen Ben Barka conseiller spécial du président A ma segin fɔlɔ dɛ ayi ka fara fɛn min opérateur économique 3 unhun aa Sɛki Sidibe ani Kaɲasi han Mohamɛdi Kaɲasi a Sɛki i b'a ye k'a fɔ ko wuli be kɛla ninnu nɔfɛ bi-bi in na ɔɔ kiri aa aa kiri b'u kɔ dɛ mandat d'arrêt han unhun u ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ unhun avion ko in na unhun o tɛ o ka ɲi ɔɔ ko surɔ ko Bɛn ko ko maa caman be taa seliba sagasow ni aa yɔrɔ in na keyoroba u bɛ bamakura ko seli ko bamakura bamakura a ko ten dɛ ko ɲinan seli ko maa caman bɛ yen aw kɔni k'a lajɛ n'u sera ka wari sɔrɔ ka n'a ye sabula angɛrɛ b'a la ka gɛlɛya a b'a la ka tunun wari sɔrɔli de ka gɛlɛn wala wari in ka minɛ u la dɔrɔn wala bɔn wari bɔn angɛrɛ min nana wagati dɔ la ko angɛrɛ frelaté in mhm. u k'o ko ɲɛɲini n'o wari sɔrɔla o ka taa don angɛrɛ la joona mhm. u ka na n'o ye ayi maa fɛn fɛn bɛ yen k'i sen bɛ ko la bɛɛ ka wari ka eh, ne bɛ ka n ta de fɔ sa ne ko angɛrɛ frelaté in a fɔra ko miliyari bi naani duuru n'i ma fili ni jatew ka ɲi ko o taara o fan fɛ mhm. ɔ wa k'a ma kɛ sariya o kɔnɔna la a n'a baara kan ka kɛ cogo min na ɔn, Ah, n ko kiri kun y'a da nɔ to ɔn, kuma kolo la. kolo ye bataki ci ɔn, k'u y'a ɲini fɛnɛ ko mikado fm ko ko o ɲɔngiri Ahan. o ka baaraw ko k'o lajɔ awɔ kolo an bɛ a fo o tɛ minisuma ka arajo so ya Mhm, o ye minisuma ka arajo ye kolo ko ten k'u y'o fɛnɛ laɲini o don hmm? a kɔni filɛ nin an ka musokɔrɔba Ami Fɔnba mhm. an bɛ foli k'o di la battante la battante an b'a fo an bɛ a fo mhm. a ko kɔni filɛ nin awɔ an bɛ nɛgɛjuru an bɛ a labila mhm. maaw ka weleli kɛ 20 20 18 65

ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 alo a ni sɔgɔma sɛk awa a ni sɔgɔma hɛrɛ sira baasi tɛ i tɔgɔ ni jamu Bajan Kulubali taximan aha kuma b'i bolo somɔgɔw baasi tɛ yen nba wa an b'aw fo a diyara an ye kunnafoniw ka ɲi

kuma b'i bolo non a ka émission ta bolo ka ɲi an bɛ dugawu kɛ ala k'an na dɛmɛ ya rabi ala ka hɛrɛ k'an na ya rabi minnu fana tun bɛ sura eh, bɛɛ min na a ka se Mhm. an ye ka kumakan faamuya kosɛbɛ Ahan. halisa an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a basigi ya rabi awa tɛmɛ merci Allô Allô Alo an sɔgɔma Sɛki aa Yuba Ndaw n b'i fo baasi tɛ yen n bɛ Jakinɛ fo a diyara an ye n bɛ
Burama Jalo fo Masi ka ɲɛmaa yɛrɛ fo awɔ n bɛ Bugula fo ka Vieux Sidibe fo kosɛbɛ ka Isimayɛli Mamadu Samakɛ et ka auditeur cɛman n'a lamɛnba bɛɛ lajɛlen Muna Siri fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a diyara an ye ɛɛ
Sɛki jamana bɛ niveau min na sisan jamanadenw sɛgɛnnen don kosɛbɛ fɛn in bɛ cogo min na u b'a essayer joona mɔgɔ min ni jamana in wari b'u bolo u b'u bɛɛ minɛ pour que jamana wari bɛ se ka minɛ cogo min na sabula jamana in mɛnna nin fɛn kɔnɔna la san bi yirika dɔw bɛ ka sigi ka kɛ jamanadenw kɔ de kan e ka jate minɛ n'a fɔra ni gɛlɛya wulila hmm? citoyen lambda olu de b'a gɛlɛya ye o don mais olu yɛrɛ mhm. a tɛ foyi s'u ma a mhm. tɛ problème foyi s'u ma mhm. hali ni courant tigɛla fantanw de b'a ye gurupu bɛ sigilen u ka da la u tɛ esansi sara u tɛ gazuwali sara mobiliw b'u bolo denw kama hali sisan u tɛ ka enquêter dɔwɛrɛ to an ka wari de don normalement Sɛki jamana in kɔnɔna la un fonctionnaire malien mobili dɔ b'i bolo état m'a d'i ma i yɛrɛ y'a san i ye fonctionnaire dɔrɔn de wallahi enquête ka kan ka wul'i nɔfɛ sabula i ka sara t'i permettre et puis prime t'i permettre k'a fɔ k'i bɛ don mobili kɔnɔ ka don du fana kɔnɔ ka tila ka foro hakɛ dɔ y'i bolo un fonctionnaire n m'a fɔ i bɛ baara wɛrɛ la entreprise b'i bolo ou bien i ye commerçant ou bien je sais mais fonctionnaire malien fɛn hakɛ dɔ b'a bolo olu ka y'a bolo walayi a man kan ka y'a bolo n'a yer'a bolo enquête ka kan ka wuli a nɔfɛ et puis a ka kan ka minɛ donc vraiment n bɛ min ɲini autorité de la transition mɔgɔw fɛ yan'u ka wuli ka bɔ yen ne b'a fɛ nettoyage min bɛ yen pour que jamana bɛ se ka bila sur les cales awɔ han nettoyage u k'a kɛ jusqu'au profond unhun ka taa ka taa service da bɛɛ lajɛlen na hali service planton u k'a bɛɛ lajɛ unhun a bɛɛ bɛ se ka nettoyer cogo min na pour que yan'u ka taa an b'i fo merci beaucoup i Ndaw
alo Nka

Kamisoko de don Jakinɛ ka foli bɛ yan an b'i fo awɔ an balimamuso min bɛ plateau kan a fana ka foli bɛ yan Mariyamu Kɔnɛ
Jakinɛ i b'a dɔn ɛɛ Sɛki i b'a dɔn a mɛnna an bɛ kan k'a fɔ nansara ko de il y a pas de développement sans une justice dans une bonne nation an mɛnna an bɛ kan k'a fɔ ko an ɲugulen don an ka kiiri la an y'a kuma fɔ k'a kuma fɔ a tile fila in na u nana ka na mandat lancé Karim Keita ko la n'i ye bonya ka a baarakɛɲɔgɔn Birama Ture ka problème na an tor'o la u nana mouvement dɔɔnin kɛ ka na kuma ma sa justice ko la kiiriko la an tɛ kan ka foyi mɛn an kɔni b'a mɛn ko karisa minɛna mais k'a fɔ ko karisa jugera bɛɛ k'a dɔn ko kiiri tigɛ Bɛɛ ka taa tribunal la ka taa ka t'a lajɛ o bɛ mɔgɔw nimisi wasa an ka kiiri ko in halisa transition k'a kɛ u ka priorité dɔ ye dɛ aa halisa an ka kiiri in na an bɛn i Kamisɔkɔ.

kunnafoniw ka ɲi a diyara n ye mais min ne tun bɛ fɛ ka kuma ne ye vie chère ko fanfɛla ye dɔw bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka plateau sanfɛ malo prix ye nin ye poivron prix ye nin ye bon mɔgɔw tɔɔrɔlen don an yɛrɛ fɛ yan nɔ fɛn caman bɛ an b'a san yan u prix yɛlɛnnen don Etats-Unis yan mais bon n b'a dɔn France fana ɲɛ bɛ mɔgɔw la olu fana b'u ka vidéo ni fɛn ninnu kɛ tulu yɛrɛ tɛ sɔrɔ tulu tɛ ka sɔrɔ magasin dɔw la an yɛrɛ fɛ yan tulu dɔw bɛ an tun b'a san dix-sept dollars yan mais sisan o taara fo à peu près trente dollars la hali finiko yan finiko machine na hali o prix dɔ farala olu kan yɔrɔ o y'a dan ye a man nɔgɔn vraiment donc aw ni ce aw ka kunnafoni na aw ni baraji

a i konate wara wanya kan i jamu kone a wula ahan i kone kuma b'i bolo
voilà an b'a fɔ an ka autorité mɔgɔw fana ɲɛna bon ni dugutila fɛ charbon mobili bɛ don ni a mobili chargement bɛ cogo min na u ka jateminɛ k'a ko la sinon don dɔ la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye allo ale tagara allo